Dugu muso in tun ye min ale kana an ka lɔgɔko kuma la n'i sera ka ɲɛ ma k'an madɛmɛ ka don an ni dugutigi cɛ a ka fɛɛrɛ ɲini muso ya lɔgɔ ɲini la aa o bɛ diya an yɛrɛ sama o degun b'aw kan bi ee kɔlɔnla o ye sen la h bɛɛ' worosolen ni yɛrɛ fun

An na min f'i ye, n na min f'i ɲɛna yani mɔgɔw ka na, unhun, ɔ jama bɛɛ lajɛlen selen yan, awɔ, an kɔni nakun tɛ ko wɛrɛ de ye, unhun, an nakun lɔgɔ ko kelen de ye, awɔ, hali ni muso yɛrɛ de ma sen bɔ lɔgɔ ko la, dan ka sigi an ka lɔgɔ ko la, cɛw k'an madɛmɛ dɔɔni, ee Ala, muso bɛɛ ye kelen ye, an tɛ degun an kan dɛ, a degun b'aw kan cogo di, degun b'an kan, n'aw ye degun min sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ y'o sɔrɔ, aa, o ka nɔgɔn.

Fakoli dunya ka fara bayayala yan nɔ aa masakɛmuso i ka ci ye n sɔrɔ so sisan sisan a y'a sɔrɔ yɛrɛ bɔtɔ don kungo la ko ni masakɛmuso kɔni ye maa weele ko ni sigi tɛ bɛn an ka dugutigi ɲuman dun a bɔra a nana nana ko n ka foli ba ye ne bɛ ale kɔni sigira an ka dugu in kɔnɔ yan a dugudenw bɛɛ ko ko tare aa yan ka dugu musow ye an laha baasi t'a la aw cɛw somɔgɔw bɛ yen nba Ne kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ fo ka fu siri ni ko nin ayiwa baasi t'a la ayiwa nana ayiwa ɲɔbu kuma b'i bolo ɲɔbu a kan ye ɲɔbu ɛɛ jeliba naamu baasi tɛ ɔhɔn an selen ɛɛ dugutigi muso ma yan awɔ degun min b'a muso in kan unhun k'o n'o ɲɛfɔ a ɲɛna tare a fɛnɛ ko k'a bɛ ci bila i ma tiɲɛ k'i ka ci lase ɛɛ dugutigi ma o tɛ baasi ye an ka degun tɛ dɔwɛrɛ de ye ɔhɔn jeliba unhun tiɲɛ yɛrɛ la ni tɔɔrɔ tɛ fila ye tɔɔrɔ y'an muso in kan bi dɛ han musokɔrɔbugu muso in tɔɔrɔlen bi b'a ko kabako k'a masɔrɔ mun fɛ lɔgɔko gɛlɛya An ka lɔgɔ ɲini sa n'i bɔra sɔgɔma k'e ka lɔgɔ ɲini ka na walayi na han fo tele bɛ yen ɔ denmisɛnnin y'e bolo k'e ka na ko kɛ su fɛ tuguni k'e sɛgɛnlen ka n'i la ɛ jeliba i yɛrɛ k'a dɔn kɛla ko ɲɛ ka siya dɛ aa tiɲɛ yɛrɛ la ɔ y'o la tuguni sa b'i sɔrɔ yen wa walayi jinɛ b'i sɔrɔ yen wa jɔn si t'o dɔn e yɛrɛ kɛ filakɛ muso o la ɲama e sigi ni ŋya la bɔn an kɔni nalen k'an degun f'i ɲɛna i k'a lase dugutigi ma a bɛ se k'an musow dɛmɛ cogo min na fɛɛrɛ ka ɲini an na lɔgɔko la bɛ diya yɛrɛ ka kuma latigɛ tɛ hali kunun ko ne taara ko n bɛ taa lɔgɔ buruburunin ɲini ko cɛganaba o ye boli ne kɔ n binna fo ka n senkuruba tigɛ a bɛ se ka to ne tɛ ni kala ma o bɛ kɛ cogo di n'o kɛra nin kɔnɔtɔn na n' bɛnna ne ma dun kɔnɔ tɛ cɛ ma Masamuso o tɛ baasi ye i b'a fɔ i ka musow ye n'o ye baya dugu sonsoribugukaw ye ko ni ala sɔnna ma ni kɔni ala foli ci don sisi da k'a ka lase a bɛ se ni ci kɔni ko ka dugutigi ma ye k'o ka kɛ pewu ne dugutigi jeliba b'o lase n bɛ taa sa sa sa i m ma ka bɔra wa n yɛrɛ bɛ taa sa sa ka na bɛn ka' a kama ni ala sɔnna ma dugudenw bɛ bɔ nin ci in kalama ni ala sɔnna ma i b'a fɔ dugutigi ye n yɛrɛ bɛ tila ka na san san san a fɔ musow ye k'u da ka sunɔgɔ ni ala sɔnna ma an bɛɛ kelen de min b'aw kan o de kun kelen bɛ ne kan ne ni jeli an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan hatɛ dugutigi an tɛ dɛsɛ dugutigi ni ala sɔnna ma a y'aw da ka sunɔgɔ banna pewu dugutigi muso ne bɛ sira ɲini ne bɛ sira ɲini i fakɔli o don ko i ye fini bila ka taa ja ɲa ye a barika ni hɛrɛ kɔni nana dugu kɔnɔ a bɛ dɔn dugu kɛ tɔgɔ la sa aw ka dugu in bɛɛ lajɛlen ni ɲɛbɔlen bɛ sonsoribugu fɔ yan ko sonsoribugu dugutigi ka ɲi k'a muso ye mɔgɔ ɲɛnama ye ɛ balo tɛ dɛsɛ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ni ja bɛ fo a bɛ fɔ h

an sonsoribugukaw kɔntanna dunbiya n'a fɔra ko dunbiya k'a bɔ an fɛ baya yan ɛ mɔd yɛrɛ e bɛnba bɛnba kɔrɔma de la o fakɔli de sigilen filɛ anw ka dugutigi ɲuman dugudenw ko ko k'i fo o foli ka kan ka d'i ma dɛ fakɔli

Dugutigi aw fana ni lafiya ka kan aw ni lafiya ka kan walahi ni kɛlɛ wulila an ka na dugutigi fɛ yen bɛnbaliya mana an ka na dugutigi fɛ yen hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan e dugutigi de b'a ɲɛnabɔ ɛ dugutigi ka kan ka lafiya sa dugudenw ko ko k'i fo kabilalaw ko ko k'i fo jamanaw ko ko k'i fo ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sonsoribugu yan ko tare tare don samiya yɛrɛ don mali a nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'i tere ka di Ayiwa i bisimila anba jeli dalankolon tɛ cɛ n'u kɔntan natɔ layi ni dɔnmakuw da cɛ u nana dagaga t' la t' la siga t'o la dugutigi ɲuman i y'o fɔ cogo min na i ye tiɲɛ fɔ bamanan ko tɛ ko fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya o ka kan k'i dala teliya ne mana wuli su mana wuli tile e de bɛ balo di ne ma e de bɛ jeliba fɛrɛbɔ ka n muso fɛrɛbɔ dugudenw kɔni ye n ci i ma bi dɛ Aa duguden aa hɛrɛ don dugutigi hɛrɛ don nka hɛrɛ tɛ dɛ i bisimila jeliba dugutigi o don ko dugu muso in fara ɲɔgɔn kan ka di muso fo o ye mun ye dugu in musokuntigi u ye n weele u ye kuma kɛ a yɛrɛ sigilen ɲɛna yan kosɛbɛ dugutigi i ka dugu musow nisɔngoyalen don dɛ hɔn u nisɔngoyalen don nisɔngoya dun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko n k'a lase e dugutigi ma ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maa degunnen bɛ sonsoribugu dugu in kɔnɔ ko u degunnen don dɛ o degun ye jumɛn ye ko ka lɔgɔ ɲini fɛɛrɛ ta ka bɔ musow kan dugutigi ko fɔlɔ ko lɔgɔ ɲini yɔrɔ tun ka surun an ka dugu la yan ko mɛ ko sisan k'u ye yiri ninnu bɛɛ tigɛ ko dugu lɔgɔ ɲini yɔrɔ ka jan o ye janya dan ye n'a fɔra olu ka soli ka taa lɔgɔ ɲini ka na tobili kɛ ka denmisɛnnin labɛn ka taa ekɔli la ko ka tila ka du baaraw kɛ ɛ ko sufɛ k'olu ni gatigi ka tila ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a degun bonyalen b'u kan cogo min na ala de b'a dɔn ko min kɔni ka di olu ye k'i ka wuli k'i jɔ ko ka fɛɛrɛ tigɛ ko walasa cogo min na ko cɛw sen bɛ se ka don lɔgɔ ɲini na olu musow ka lafiya dɔɔnin sɔrɔ lɔgɔ ko la ten sa ko ko tɔ tɛlɔnla ala sago i sago o de ye nakan ye dugu jeli Je sama uh, i ni sɛnɛ. Nba. I ni sɛnɛ. Nba. Jeli faama. Naamu. Tiɲɛ mana fɔ dɔrɔn ko bannen wuli. Aa siga t'o la dugutigi ɲuman. E n'o mɛn. Tiɲɛ. Jɔn ko Ala mana fɔ kuma o kuma rɔ. Mm, mm. O y'a yɛrɛ yira la ten. Tiɲɛ. O tɛ tiɲɛ ye. Tiɲɛ. Aa ne ne ye n sigi ka jate minɛ. Mm -hmm. tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la sisan n kan tɛ fɔlɔ ma dɛ sisan ka lɔgɔ ɲini tɛ muso in ma ee ko nɔgɔn tɛ aa dugutigi yɛrɛ k'a lajɛ dɛ e fɔlɔ muso tun y'i bolila k'a lu kɔfɛ dɔrɔn k'i don lɔgɔ rɔ ka na tiɲɛ ɔ mɛ lɔgɔ lɔgɔ ɲini fana kɛra kilomɛtiri jan ye walahi aa o bilali muso in ma sa a man nɔgɔn dɛ a kan ka ɲini ɔ ji ɲɛma dɔ de nɔ a kan ka ɲini ji ɲɛma dɔ de nɔ dɛ jeliba naamu n y' an to kuma bila minɛnankurunda la muso nan to dugu fɔlen ye cɛ n'i ya selen ye yan fɛwu aa ayi tɔɲɔlen de siga t'o la ne dun ni ne ma dɛsɛ n na dugu nin kɔnɔ yan ka tɔɲɔ to muso in kan n tɛ sɔn a ma dɛ aa dugutigi ɲuman i dɔn n'o de muso mana tɔɲɔ dugu o dugu o dugu tɛ barika tiɲɛ ne tiɲɛ i y'a faamu tiɲɛ don min ka di ne ye n salen kɔ rɔ fo muso in kɛ ne nege la aa ko n ka dugutigi tun yan tuma min ko nin tun ye yan a banna tiɲɛ mais dugutigi sara o diyala an ye, un, o tɛ hɛrɛ ye, han, dugutigi ɲuman, an kana nin kuma bila an minɛnkun da la, ɔhɔ, fɛɛrɛ kɛ i kɛ welewelemada kɛ dugu cɛ bɛɛ ma, tiɲɛ, gatigi bɛɛ ko muso bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo, ɔhɔ, ko ne dugutigi ko, naamu, ko an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛba la, han, ni Ala sɔnn'a ma, ko ne dugutigi ko ten, o tɛ baasi ye ko cɛ muso sonsorodugu musotigi bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛrɛba la y'a mɛn ni ala sɔnna a ma ko ne ko ten dugu tɛ baasi ye bi bɛɛɔn ala tun kuma kana ɲɛ o kɛra ka ban don dugu la joonana kɛ sa sa don dugu la joonana ni ala sɔnna ma sisan sisan o kɛra ka ban dugutigi an to bila ka suma ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ tɔn yɔrɔ min an ka mabɔ ala sɔnna ma y'a mɛn ko di ala sɔnna ma dunya I ka to dugudenw b'a mɛn sisan ala sun i ka cɛfarinw u bɛ fo ninnu ye dugu bulonlalayiw de ka kɔ walahi ka ninnu to ne kɔ n tɛ fɛn mana fɛn fɛn fɔ k'a tɛ kɛ dugu kɔnɔ i minɛ ba ma i sɔn i ban ta i b'i cɛ k d'i ma fɛn kaba ko ko olu na Ko dɔw wale dɔ murutilen yen fan kala a bɔra ta ninnu fan fɛ nɛgɛ tɛ don na foyi foyi hali marifa tɛ wuli dugu kalifa an ka dugutigi min ka aw makan aw tɛmɛ aw